a ga-aga mba bụ ndị a wee tọọ m dacha abalị bido gwa wee kpachie owere dịka ihe owere gakwa ịkpụcha nke ahụ iwetakwu ya ka mfụ ee kpacha ha eweta ya ịkpacha eweta ka

ezigara ahụ mmadụ ọgụ mmadụ na-emere mmadụ ụma nna na-adị enwe iwe ọ na-adị nke ya dị mgbudere nri obere oge ha na-aga na-akpọ na-akwa agagharị njọ ime nke ọzọ oke ọzọ ụtọ ịmanọ nke mgbe ndị ewe ndị a nne mee ka nrete nrete zodi ọkpa na-emebi na-akpụ na-adị na ha ame nke nna agwụ n'ụlọ aka ọnụ a na ọga na-enwe ibe bụ maka azụ agha nwere ekpudo ego ahụ bagide elu elu na njedebe ya wee ka tụgharịa ahụ iwe wee bi iru elu ee na-akpata ebe ụdị otu na-adịgide ekewezie na na ị ga-ebu ụzọ kpacha azụ ya kpachazie ebe iru m wee chedozie ewiro kpachiwezie anya na-edozie ihe oji wee kwụziarị abụ ibe a na-egwu nkiti abụ a na-egwu ya maka ana m emechachi anya ka ba bụrụ na aracha ịda bidosi ebe ike ọfụma ọ gaghị agakwa ọkpachakwa ndị ọ na-akpagha o ji aka ọ bụrụ na ọ kpacha anya ọ danị na

ana m ibe nna ebe ebe chi m ha onye wee bụtakwuo chi karịa nna ụwa m onye ọmọbe na katọlik bụ ezigbo ụka ka ọ bụ ndị dị na-enwe ekele ụwarị a dị eredozi m onye nna wee mazalụ maka legọs ebe m jechara ọnịcha mgbe m na-apụ maka ihe bụ m Alọ m ụwa ka m nọ nne m wee pụọ. Mm. M nyere ahụ na nne m mụrụ m. Na nwunye nna m nke isi a- a- na- anụta ya na mama m ahụ. Mm. E wee mụọ m bụrụ ada. Ya bụ madam a nna okwuru ya mụrụ ọkpara. Nwaanyị a amụkwuo nke ọkpara tụtakwuru. Mm. Nne m abụ mụ ka ọ mụziri wee ya zaa n'ihe o jiri anọzi na mmụrụ ya. Mm. Nke ụlọ. Ụlọ obere. Ah, ndị ahụ oyibo ndị na-arụ Ego ji nne na mụrụ chi m anya m were na-eleta onwe m. Mm, Gloria. Dịka a na-ajụ gị olu m ji God. Ah, Ndị enwe m. Ah, si n'afa gị ka a na-ekwu Ah, naanị ịga n'iru ụka na nke iru ụka. Nke iru bụ maka ahụ Igbo. Mhm. abụ odidi m ji nwa ji na-emeli abịa ịkụzi m ka esi akpa ihe e wee fụ ife nke nke ngotego nke ọkpa nke a ọ ma- ọ masara ala Ehe. ka m soro ibe m mụta nka ka esi eme Ehe.

a na-ebechevu ebechevu maka na ma apịaji ihe apịaji tinye n'ebe etiti ndị mhm. a na-eti mgbe a mbechevu ebe mhm. maka ebe mbụ onu a na nke a dịkwa nke a dịkwa 13 ya na e, ha ga-aharịrị ịha ee ha na-aharịrị ịha nwere nke na-aka ibe ya ofu anụ fọ ọnụ mhm. isi na

ma ọ ya-adịkwa straight na denwe ọ ya-agakwu ahụghị na ọ ya-agakwa ọ ya abụ ya etinye ka ewu abịa a na-ewenye owu i wenye i tii n'okpuru tii n'elu ọ ihe na-eme ee nen ee nke dị wara wara obere ya dịka nnekwu n'ịmata mgbe ne mma were eti isikwa ene wee dee set ene bụ maka na ibe ya dị obere arabụa ọtaiti do ataiti mgbe a edezizene n'obu apụtawa onu mma eji mezi dị ya ọdakwara ka ndị ọzọ Mm. maka na nke be- be- m dị na na ikpetemazụ ọ Mm. a na-eresi ya Hmm. Chi. Mhm.

ịghọ na ya iburu ebe o jedebere ya ka a ya-ebepụ ozugbo e bepụ ya ahụ na-eme ndị nke ọzọ onye amị a na-eme ụdị enwejine ka a si na-anọchi ihe ndị ọzọ onye maka eje na-esi ya eje ọka na-adịwi na-etewi ya eje si onye amị kawa jiri gbuo wee bacha before e wee kpachiwe si ebe a ejide adị na-arụ kawa tiwa ọkwa ya Ee, ka mụ na bụchapụta onwe ezi ozi. iwe dị asa ebeda aka ife mecha nkechi ka ị na-ekechizi ọkụ ya ee imechekwuzie ihe ndị a ihe nke a magbuo n'onwe ya ee ka a lụchago ọlụ ka alụcha n'ọlụ ka alụcha n'ọlụ